Къопсалъэ хуитыныгъэ радиор. Фэ фодаӏуэ Ищхъэрэ Кавказ сервисым и нэтыным адыгэбзэкӏэ. Прага студием щӏэсыр Къардан Аминатщ. Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэм, нобэрей ди нэтыным хэтынущ.

Тыркум щыщ адыгэ уэрэджыӏэ, хыхьэхэкӏ ӏуэхум пылъ Къущхьэ Догъан зэрыжиӏэмкӏэ, лъэпкъым и бзэмрэ и хабзэхэмрэ фӏэмыкӏуэдын папщӏэ, унагъуэхэри абы хэлэжьыхьын хуейщ. Къущхьэ Догъан интервью къритащ Хуитыныгъэ радиом и корреспондент Емуз Бэязэт. Нобэ Тыркум деж щэнхабзэр, гъуазджэр яхъумэжыфрэ? Хэкум хуаӏэ зэпыщӏэныгъэхэр иджыпсту сытым тет. Мис апхуэдэ упщӏэхэмкӏэ хуитыныгъэ радиом и микрофоным къедгъэблэгъащ Тыркум щыщ уэрэджыӏакӏуэ цӏэрыӏуэ, лъэпкъ лэжьакӏуэ Къущхьэ Догъан. Тыркум деж адыгэ щэнхабзэм зыщиужьрэ, иджыпсту ар сытым тет. Бэязэт пэжым ухуеймэ, ди жагъуэ зэрыхъущи зыщиужьу жытӏэфынукъым. Сыту жыпӏэмэ, бзэр догъэкӏуэд. Бзэр кӏуэда иужь, щӏэблэм бзэр ямыщӏэж хъуа иужь, абдежым щэнхабзэми гъуазджэми зыщиужьыфыну ӏэмал иӏэкъым. Кӏуэ иужьрей илъэсхэм мис иджы Тыркум и законхэр яхъуэжри, еджапӏэхэм япэрей еджапӏэм сабийхэр адыгэбзэкӏэ дерс тхьэмахуэм дей. Сыхьэтитӏ щы ахуэдэу ӏэмалхэр къыдата щхьэкӏэ, абы дэ ди кӏуэдыжыныр игъэувыӏакъым. Абы щхьэкӏэ псом япэ унагъуэхэр бзэм хуэсакъын хуейщ, щӏэблэм бзэ ирагъэщӏэн хуейщ. Уэ гъуазджэмрэ литературэмрэ щэнхабзэмрэ кууэ узэрыхэщӏар псоми ящӏэщ. Псалъэм папщӏэ, Тыркум къыщыдэкӏа япэ адыгэ уэрэд CD-хэр уэ уи ӏэужьщ, уи ӏэдакъэщӏэкӏщ. Догъан Тыркум дэс адыгэ цӏыхубэм Гъуазджэмрэ литературэмрэ ирикъун хуэдиз гулъытэ хуаӏэ? Иджы Емуз, абы щхьэусыгъуэ куэд иӏэщ, ауэ гулъытэ тэмэм хуаӏэ жытӏэмэ, ди щхьэр къэдгъэпцӏэжу аращ. Абы ар езым я лажьэ. Сэ илъэсищэрэ щэныкъуэм блэкӏа уи хэкум укъаӏэщӏэт. Уи хэку къызэрикӏ лъандэрэ узэрыс къэралым уи культурэмрэ уи хабзэмрэ уи бзэмрэ яхъумэн щхьэкӏэ зыри ямыщӏауэ ухэкӏуэдэжыным унэсауэ, ахуэдэ лъэпкъым и цӏыхубэм дей щхьэ гулъытэ тэмэм хуамыщӏрэ жыпӏэу уи жагъуэ пщӏы хъунукъым. Ауэ дэ ди къалэныр ӏэмал зэриӏэкӏэ, мис мы ди щӏыуэу, ди сэщӏэрэ гъуазджэу, щэнхабзэу Ди адэжьхэм къащӏэна лӏэужьыгъуэхэр зыхуэтхьэсу цӏыхубэм я пащхьэ итлъхьэнращ. Ар къызгурыӏуи къахэкӏынущ ӏэмал имыӏэу. Догъан щэнхабзэр къыпфӏэӏуэхуу, ар гуныкъуэгъуэ пщӏыкӏэрэ Хэкужьым япэ кӏуэжахэм уащыщщ. Абы ипкъ иткӏэ Хэкури фӏыуэ боцӏыху, Хэкужьым икӏи фӏы дыдэу укъыщацӏыху. Хэкурыс адыгэхэмрэ хэхэсхэмрэ я зэпыщӏэныгъэр мащӏэ иджыпсту. Ар егъэфӏэкӏуэн щхьэкӏэ сыт щӏапхъэ?
Псом япэу Баязыт, адыгэм псалъэжь яӏэщ, ӏэр зэрытхьэщӏым зэрощӏэж. Нтӏэ, илъэсищэрэ щэныкъуэрэ уи хэку упэӏэщӏэу ущыпсэукӏэ, абы ӏэмал имыӏэу зэхъуэкӏыныгъэ гуэрхэр дэри къэтщтащ хэхэс адыгэм. Хэкумкӏи ӏэджэ зрихъуэкӏауэ къыщӏэкӏыну зыкӏи, абы щхьэкӏэ Дызэкӏэлъыкӏуэн хуейщ, дызэрыщӏэн хуейщ, ди ӏэр зэрыдгъэубыдын хуейщ, ди гупэр хэкумкӏэ гъэзауэ дыпсэун хуейщ. Дэ мы дунейм хэхэс адыгэр мы ассимиляцион жыхуаӏэ ди щхьэ кърикӏуэ ӏуэхугъуэм дыкъезыгъэлын мы дунейм нэгъуэщӏ ӏэмал диӏэу. Ди гупэр хэкумкӏэ гъэзауэ, хэкумкӏэ ди щӏалэгъуалэр дгъакӏуэу, къэкӏуэжхэу, ӏэмал зи насып Къихь зыхузэфӏэкӏыр кӏуэуэ и хэкужь итӏысхьэжу, зэпыщӏэныгъэ быдэ димыӏэу щытмэ, дэ дыхэкӏуэдэжыпэр къыщищ нагъуэщ. Къущхьэ Догъан минрэ щибгъурэ тхущӏрэ хы гъэм Тыркум Къайсэри къалэ хиубыдэ Къэрэхьалкъэ жыхуиӏэ Къундетей Мэртэзей къуажэм къыщыхъуащ. И уэрэдхэри нэхъыбэу Хэкумрэ лъагъуныгъэмрэ теухуащ. Къущхьэ Догъан езыми зэхелъхьэ уэрэд икӏи пасэрей макъамэжьхэр зэщӏикъуэжурэ ар цӏыхубэм я пащхьэм кърелъхьэж. А лэжьыгъэм къриубыдэу миным щӏигъу адыгэ макъамэжь, щэм щӏигъу уэрэдыжьрэ гъыбзэжьрэ, ӏэджэ хъыбарыжь, псалъэжь, ӏуэрыӏуатэжь зэхуихьэсыжащ. Зэрыщӏалэ лъандэрэ дэнэ къалэ щыпсэуамикӏ, абы щыӏэ адыгэ хасэхэм щылэжьащ, цӏыхухэм адыгэбзэ тхэкӏэ, еджэкӏэ яригъэщӏащ. Хасэ щхьэхуэхэм адыгэ уэрэд, Адыгэ къафэ ягъэзащӏэу гуп ӏэджэ къызэригъэпэщащ. Къайсэри къалэм къыщызэригъэпэща цӏыху плӏыщӏ хъу Адыгэ къафэ, адыгэ уэрэд зыгъэзащӏэ гупыр Тыркум щыпсэу адыгэхэм я цӏэкӏэ минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэм Налшык къалэм щекӏуэкӏа япэ дунейпсо адыгэ фестивалым хэтащ. Иджыпсту Дунейпсо Адыгэ Хасэм и унафэщӏ гупми яхэт Къущхьэ Догъан Истамбыл къалэ щопсэур Металлым зэрелэжь ӏэмэпсымэхэр хамэ къэрал къришурэ Тыркум ищэу апхуэдэ лэжьыгъи иӏэщ. Емуж Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Тыркие.
Хуитыныгъэ радиом адыгэбзэкӏэ и программэр и кӏэм нэблэгъащ. Ар езыгъэкӏуэкӏар Къардэн Ӏэминатщ. Гъубжэм, мэлыжьыхьым и пщыкӏуплӏым, дунейм и щытыкӏэнур мыпхуэдэу къат. Черкесск шэджагъумрэ пщыхьэщхьэмрэ мащӏэу уэшх къешхынущ. Хьэуам и хуабагъыр пщыкӏуз, пщыкӏущ хъунущ. Налшык махуэм уэшх къешхынущ. Хьэуам и хуабагъыр пщыкӏуплӏым нэсынущ. Сочым махуэ псор уэфӏу, дыгъэ къепсу щытынущ. Хуабэм и градусыр бгъу, пщыкӏуз хъунущ. Мейкъуапэ пщэдджыжьымрэ махуэмрэ уэшх къешхынущ.